Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pologalamu osiyana siyana. Ifetu a Lahiri K TV timabwera ndi ma pologalamu osiyana siyana kukupasirani kuti a Malawi mukhale ozindikira. Chocho tapangani like, share komaso subscribe pano pa Lahiri K TV komaso mupange follow Facebook ya Lahiri K TV kuti ma pologalamu athu azikupezani mosavuta. Onani video yi mpaka kumapeto. Nkoyamba mu history ya dziko lino la Malawi anthu kutenga zikwanje kumayenda pa nsewu kumaopseza zinzawo, kumaopseza anthu ochita zionesero chifukwa chonena kuti iwowo alandira ndalama ndipo mu history ya dziko lino la Malawi nkoyamba chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Busa Chakwera ndi nduna zake kuwapatsa anthu zikwanje kuti munthu wochita zionesero woti si wa chipani china chilichonse koma kumakatemedwa kumakaopsezedwa ngati ndi wobwera kapena ngati ndi foreigner zimenezo zakhala zikuchitika mu utsogoleri wa dr lazarus chakwera ndi chipani cha malawi congress party anthu aja lero lino ayamba kusakidwa mmodzimmodzi kuti tiziwe kuti chikachitika ndi chani ayambanso kuopseza apolisi anyamata amenewa mphamvu zoopseza apolisi akuzitenga kuti

Tinali ndi Hastings Kamuzu Banda analibe nkhaza zomatuma anthu kuti azikatema anthu pansewu. Takhala ndi atsogoleri osiyanasiyana ndipo sankapanga support zigawenga. Mayi Joyce Banda anali munthu wamkazi koma sanafike level ngati mmene yachitira chipani cha Malawi Congress Party. Dpp sinafikepo level ngati mmene achitira Dr Lazarus Chakwera mu utsogoleri wawo.

Taonerani video iyi ankatenga zikwanje kumayenda pasewu kusakasaka munthu wa dpp kuti amuteme kusakasaka munthu wochita zionetsero kuti amuteme dziko la malawi linafika level imeneyo lero lino akumangidwa akunena kuti a dpp akuchita nkhaza mu utsogoleri wawo. Anabwera kuzakhoza zinthu. Abwera kuzakhoza zinthu koma achosenso zinthu zonyasa chifukwa chonena kuti munasokoneza dziko la Malawi munkalitenga ngati dziko lanu. Chimodzi zokhazo zomwe zikachitika ndimva kuwawa mpaka 2030 wo kuyankhula mwauve simunkaziwa kuti zinthu zisintha. Nde lero lino mukupita pa court kumakaimba nyimbo tili pambuyo pa achakwera kutani zilibe ntchito and sizikathandize achakwerawo wina sakuziwa kuti ankakutumani kuti muzichita nkhaza kwa anthu azinzanu. Zoonadi muli pambuyo pa chakwera. Ndiye musamamve kuwawa mukamamangidwa, mukamatoledwa chifukwa zonse zinkachitika zija anthu amakuonani, zigawenga zonse anthu amazidziwa koma popeza kuti police simunkamangidwa. A dpp sakufuna kulimbana nanu iyayi koma akufuna akusungeni kuti khalidwe limeneli litheretu, mchitidwe umenewu usamapitirire. Kaya ndi inu a dpp amene mukupanga support dpp. Mukazapanga chibwana muziwe kutiso boma limasintha muzakhala kundende. Achinyamata tisamalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale. Mabwana awo ali phee kwawo kumwa tea iwe ukuzunzika kukasungidwa kundende. Iwe ndi banja lako makolo ako family yako ikuzunzika kumakubweretsera chokudya kumatani. Chabwino kaya amakukuthandiza koma sukagonako ndi anduna ako ndi achakwera ako.